Ife bụ na afịa since last week a nara atụ anyị kpata dị na Naịjirịa a nara achị onye BP ya egbu mana BP ya akwa na-egbu anyị tụma BP ya egbu anyị ogbukwe ebe ahụ nwa na-achị anyị achị tụma BP ya egbu anyị ogbuo ebe ahụ nwa na-achị anyị achị amarụ bụ ebe ba debara ego ọfụ nwa na bachi na ego ọfụ na babi ego ọfụ bakwa babapụta ọ bụrụ na bara bapụta ba rafụla anyị ego ochie anyị na ọ dịkwa anyị mma a nara ekwu asị anyị jebe n'ọ- n'osu n'osusu na a na-atụ bọmbụ anyị na-atụ agha na-atụ alaba ego na bankị ị were ego ihe nye ụmụazị na ije cheba na bankị ndị POS ebube ndị bankị ebube anyị afụtazi anya ka anyị jeje weta ego anyị asị na ego anyị amamara mụcharịrị ego anyị ọkụ amarịrị ebe a debara ego anyị ba pafụta anyị agazikwa eti ebe arafụla anyị ego nke ochie ka anyị zobe ya ọ ba pafụtara anyị nke ọfụ ka anyị rịa anya abụ na oroma 1000 nke m ji abụ 200 ba nke 500 bụ afụrọ m ya mee ka ahịa dị ahịa m kpatara ahịa since last week one basket tomato aka m- aka m eleli ya half onye ji ọ sị gị nye ka o mele transfer ego m tomato 200 wee mele m transfer ahịa dịrọ na ezi niile dị dry Eh? ịmara ebe nke anyị na- na-afịa anyị arụ bụ nke anyị ji aka anyị jide anyị ji ewuela ma na account ba pafụtala anyị amara ebe ba dọrọ apapụtala anyị na-ebe m na-ekwu ndị mmadụ ebe ba ụkwụ ndị ọchịchị unu nwanne m ọ bụrọ m ka ha na-achị na abara anụ abụrọ m anụ ba na-achị ba na-achị na ma bapapụtala anyị ego anyị na ọ nke ka m mkpa mmadụ ndị ba na-achị ba chịba ndị a na ọ bụrụ abụrọ m nama the new naira note enwetarọ m ya afụrọ m ya ndị mmadụ adịghị ego afịa ọ sị na ego adịrọ eje bank na ndị bank adịghị akwụ ụgwọ since eji bido ụmụ ihe ego ọfụ a nụ anyị fụtazi afịa some sometimes anyị akparị a na-achị ya due to na ego adụlọ ndị mmadụ n'aka ba bịa dese mashin na wee jiri cash the ego ọfụ so na the ego ọfụ adụbela mpa anyị afụbeghị some POS nọkwa na akwụkwọ anyị afụbeghị ego i nee anya na tebụl ị fụ na banana m ka dụ ka ọ dị enwebeghị nke m lefu Due to ego ọfụ ọfụ issue i nekwa afịa n'ime i nechekwa anya n'ime afịa ị fụ na o nwere ndị nọ n'ime ime afịa ahụ due to na ego adịrọ ihe na-eme na ọ bụrụ na ọ ka e releasie the money ka afịa wee gawakwuo ka o siri aga before anyị adịkwa happy due to na ị wụcha alụ fụtaba ile afịa ma o nwere ego ị fụ so na the thing na-enye anyị na onwe anyị na-azụ afịa nsogbu like banana na ihe ọ bụrụ na ilelie karịa na-achị azụ ịfụta echi niile ma o chenjie colour o techie ị na-agbalụ ụzọ ọ dụlọnụ mma You see, the experiences is too poor, there wasn't proper arrangement in all of this. Now, this is my ATM. I come to withdraw money.

they wouldn't have asked us to pay this uh, 500 to 5,000 naira. And I wonder how I could pass 500 naira in place of 5,000 naira. Please, CBN should help us do something. Experience m na-enwe n'ego bụ na ọka circulate ya and o mere people o nwerọ afịa na-aga aga eh we are now living in hunger which is very bad eh ọ dị suppose na ọ bụ na wee wefute ego na o rinne enyekwuo more date so that this money will circulate eh, business a na-aga business is not going well eh, and we are suffering abọsụkwa ego eji eli ive ahịa nwa nwa obele kaikai anyị na-ele we cannot sell because onye bịa ọ chọọ inyekwu ego ọ bụ change while we don't have the change eh? any bank you go there in the, from morning to night ị nọrọ ebe ahụ na-alala ụlọ eh so it's not good let them circulate the money if they want to change the money ha circulate ya ị ghọtago ụba eh ga ebe na-ata anyị ahụhụ a sị na a na-eme ele dee ka anyị esi anyị akwago wee mee that election ọ na-enyeju anyị abụọ aba wee ju anya wee fụtara wee tụọla ba ee ndị ọchịchị uche ba adụkwuo n'ihe ba na-eme na ogbenye dụ ọgaranya dụ agaghị achọ ka ọba agaghị ekwe ka anyị na-atazi ahụhụ because we are the voter if you don't vote for them they cannot go you understand eh so that is the thing. ife na this eh, new naira note o mere lot of masses na-ata ọkọtọ mmadụ because na ego anwa ọ dụrọ adụ you know so at times nke iji eji bịa ka old note ịbịa ka ije mee pos mana ị ga bank inye fa fa anaba wee dat babịa ka fa kwụọ ụgwọ ejikwa na that money enyekwa old note ma gwa amount a ga-ele like today eje m bank sị ya ka enye m ego fa sị na a ga-akwụ 20,000 everybody na bank pos anaghị akwụ 20 less than 20,000 a new naira note anaghị afụ ya anya so ba ba ba ba jide ya were na-eme business because they are doing business with it but a sị ọ bụ na ị chọrọ iji were new 1,000 na new note 1,000 they will collect 100 naira from you fa were 100 naira ị jide 900 which one of them is the more a ga na-eme like that ebe ọ bụ na old naira na that old naira na aka abolishiri ya you know na na ọ ka dị effective so a na-ezi the old naira do you understand even up to Belgium bank chee ego they pay me with 50 50 naira note you know uh, 20,000 as my mouth more less than that so na ife dị ya so ọ mee enwerọ ife na-aga aga ị na na the road now ị fụ ka every everywhere is scanty everywhere enwerọ ife na-aga anyị na nwaanyị kpasara akpa akpa akpasara anara ele agụụ na agụ anyị yeah since morning now aka m erirọ ife otu a nọ na ị na anọzi m ekwu about my children gbanwe iri ife ịghọtago enọ in God grace ka anyị ji live the country adrọ good Inishi, Ijema, as I'm talking to you now, you go there to banks now. Ị ruo ATM, we found a lot of people there. If I say side bank or jam-pack in Ghana, man, you gotta meet everywhere. So that's what I'm trying to tell you. Ife adịrọ mma. na ive anyị na-ekwu maka ya bụ na ndị avịa dozi si isi esi isiri ego enwezi onye na-abata avịa ego anyị avịa si n'isi ụtụtụ anyị aka beletere 1000 onye jụọla shi na o jiri ego na bank ekwerọ akwụ ụgwọ amalị ka adọbala ego shi pafụta ka egobe anyị avịa na agụụ ga-egbu anyị o ọ bụrụ onye bịa igole 200 ọ shị ka o meele gị transfa onye bịa igo nke 50 ọ shị ka o mee transfa ụmụ agadi nwaanyị o nwere ndị enwerọ akaụntụ ji ego n'aka mana onwezi ego avụzili esi izikosiri ego niile na-agba amalị ebe adọbala ego shi pafụta ka anyị lebe avịa ka anyị wee zụwe ụmụazị nri